Ife Alahiri KTV tikupasirani mapulogalamu osiyanasiyana zinthu zosiyanasiyana zikuchitika m'malawi muno za zipani zosiyanasiyana komanso zokhuza dziko lathu lino la malawi koma chachikulu ife Alahiri KTV tikupempha tiye tipempherere dziko lathu la malawi kuti zisankho zikubwerazi zikhale za bata ndi mtendere Audio yomwe ndingakupasireni apapayi muimvere bwinobwino mukaimvera mupereke chiganizo chanu ku comment section komanso musaiwale kupanga share komanso subscribe pano pa Alahiri KTV. Because ndikungoona nkhope ya munthu munthu ameneyo sadzakhala pa dziko lapansi pano ali moyo nde ineyo zimenezozo ndapanga nthawi zambirimbiri even namiwa akuvutayo akuvuta pa central region kuti ineyo ndiyambe kupanga za iyeyo iye sangandifune ndimaoneka wochepa mmaso koma ineyo ndim- ndapanga zinthu zoti chani mesa kuyimba foni Eh, si unayimba uma- umararata ndiye e mangochi ndikuuze ineyo kuti bwanji iwe sumaziwa kuti ine ndili ku Karonga tsono aku- aku- akuuza nkhani za uzimu zometani kuti kudzeka iwe sumaziwa kuti ine ndili ku Karonga timachatima kutisana pafoni nde una chambulali chani ungofikira hashi una- u- phone number yanga uli nayo unandiimbirapo tsiku lina ka N- achimwene ndikuuzeni chi muziyankhula modekha ngati mukupanga mademo pangani mademo Ya. ndi ufulu wa munthu kupanga Ya. mademonstrations ndiye uziyankhula modekha osati hashi ndikuwuzeni kaye achimwene yes yes mukupanga mademonstrations ndi ufulu wa munthu eh
Even ndikukumva demo tinapangapo ndikukumva tinapangiranso limodzi kunyumba kwa munthu Ndithu. komanso sinamopsezepo munthu Yes man. sinapangepo chidani ndi munthu kuti munthu tikampangire zinthu zoyipa olo kumuika pa facebook Ndithu. ndikuuzeni chichi mademo Mm. ena akumachitikawo ineyo i've never never been involved mu nkhani za Yes. demonstrations
Ndikukumva. pamene amandiziwa ineyo they can tell you kuti Yes. ndikiso ndi ndani Munandipasaso introduction yanutu nthawi ina. inuyo mverani kaye a Mangochi amakuwa Amen. kuti kodi mufuna kuti inuyo ndine tidane kapena tizisakana tiyambira pati ndeno ndikufu- ndikuwuzani ka kumene mukukhalako ndi ku Karonga kumene ndinabadwira ine kumene mukukhalako ndiye kuli abale anga even Yes. angopano amene muli nawo ndi abale anga ine Mm. koma inuyo nkumakhala pa forefront ati kumasaka zina la ine kuti amene akupanga zimenezo ndi Isaiah ine munandionako ndikupanga za mademo so nkhani iyiyo yachokera pati tifuna tifunse nkhani yacho kuti kunena kuti inuyo eh, ndi gulu lanu ana miwalo ndi amene eh, kumakhala makabineti kumandiika ine pa facebook kuti ineyo ndi amene ndimakhapa anthu kumademo kuti kumeneko Ah, nkhani simumaziona mesa nkhani zimachokera ku gulu lanulo lomwelo so ine ndima- ndimapita mademo akuchena aku Lilongwe pa Mzuzu kawa pita mademo akulilongwe kawa ku Mzuzu ine ndimakhala ku Mzuzu ka so mmene ndimakhalira mu Mzuzu ija simmandiona ine ndikhalira ku Mzuzu munandionapo ine ndikupita ku mademo ayi solo mpang'ono olo munandionapo ndikuyankhula nkhani za mademo ayi olo so munandionapo zonena kuti ine ndili mgulu loletsa mademo ayiso ndeno nde zimene ndingafuna ndimafuna kuti kuti inu a Mangochi tinaziwana kalekale dikira kaye mverani ndikuuzeni ka so ine inuyo sindifuna ndiyankhule ndikuuzani apapa mwa umunthu mm. inuyo ndi ine tinaziwana kalekale kwambiri kwake and kumene mukukhala inuyo ndi kukaronga kumene ndinabadwira ine kumene kuli azibale anga
manda ine ndikamwalira lero oti azayika kukaronga kwambiri kwake inuyo kwanu kandi kumangochi kandi kuti koma mukukhala kuti kuno kwa Karonga kuti ndiauza azibale anga kuti munthu uyuyu ndi amene akusaka moyo wanga inu mukhalaku
yayi chimene ungafune utha kupanga koma inuyo Ayi. mukhalako inuyo even ine ndekha nanga ndikhoza kukwanisani koma ndikunena Ora uta- kuti ndiauza abale anga inu mukhalako
ngati wa- watsimikizira kuti zochitikazo ndi zomwezo utha kupanga ndakufunsani inuyo kuti Nanga kuti ake uli hashi kaya. mukhalako kukarongako ndikuti uli hashi malo malo moti uziyankhula modekha iyayi nanga wapereka kale chi- chiweruzo sindikuyankhula mwa mwa hashi koma Mm. ndikukufunsani chifukwa inuyo mukukhala kukaronga kukaronga kumene kuli kwathu ine ndabadwira kukaronga olo nditamwalira lero manda anga azakhala kukaronga azibale anga ine ali kukaronga ineyo ndine- ineyo ndinayamba ma demonstration izo inuyo musanayambe and ineyo ndinayamba ndale inu musanayambe ine ndapanga zinthu zoopsa afunseni kuti achina Lwara akuuzani achina Samuel awo mwafunse mungowayimbira foni kuti koti kisu ni ndani ine ndinayamba kupanga zimene mukupanga inuzo ndili mwana and ine I've got more experience pa nkhani zimenezozo and ine ndikuziwa and ine sindimaopa munthu ine olo mutakhala kuti Mzuzu yonseyo anthu akumana kunena kuti akapanga chinthu aliyense wa mu Mzuzu amene angapange zimenezo akuuzani kuti nyumba kwa uyo ndiye musapiteko because ine kungoona nkhope ya munthu munthu ameneyo sazakhala pa dziko lapansi pano ali moyo nde ineyo zimenezozo ndapanga nthawi zambirimbiri Even namiwa akuvutayo akuvuta pa central region kuti ineyo ndiyambe kupanga za iyeyo iye sangandifune ndimaoneka wochepa mmaso koma ineyo ndim- ndapanga zinthu Mfu- afunseni achina Samuel Lwarawo akuuzani gulu lachina samuel poti kumpoto tikamati anyamata ochenjera ndi achina Samuel Lwarawo koma afunseni mungowafunsa kuti kisu ni ndani akuuzani mukundimva
Eh, zikumveka nanga si Alright. mufuna tizikumverani inu mukafunsa za ine ine ine ndekha ine i can manage the whole of your, the whole of your team ndekha ine ndikhoza kukwanisa bwino bwinonso sikapena ndikuopanso and ine sikuti mungandione ine kumene ndili panopo mungandione kuti ndingayende chimanjamanja never never never dare ndizamve kuti kakunyumba kangochitika chani chani ka wina wake akuyankhula kuti mangochi anali mmitingi amamusaka kisu ine will be on you and ine ndizakumaliza
well done tiye tizicheza koma mukangopitiriza kupanga zimenezo ine ndizakumaliza dziko lino la malawi la democracy tayamba kuopsezana ngati ndife ochokera ku america ngati ndife mafolena tiziopsezana tokhatokha munthu uchokera ku mangochi ukakhala kaya ukakhala ku mchinji kaya ukhala ku chitipa kaya ku kalonga tiziopsezana achakwera usogoleri wanu wafika pamenepo komatu ndinu mtsogoleri wa munthu wina aliyense wa chipani china chilichonse mumateteza inuyo asilikali wamkulu wa nkhondo mukamamva ma audio angati amenewo mukutipo bwanji apolisi mukutipo bwanji Anyamata a mcp dziko lino alitenga ngati ndi lawo ali malamulo atenga mmanja ali mmanja mwawo kodi wamkulu wa polisi zipolowe zonse zikuchitikazi simukuziona simukuva mukugwirapo ntchito yanji pofuna kuteteza zika za dziko lino zika zizichita kuopa kodi pa 16 pano anthu akamapita kozavota azichita kuopa atsogoleri a zipani zina azikhala ndi mantha azikuopani inuyo a Malawi Congress Party. Mtsogoleri, inuyo ngati a Lazaro ngati mtsogoleri wa dziko lino mukuchitani, mukutanipo, mwachitapo chani kuti nzika zikhale zotetezeka?